Nwoke Udoka Brimbos, a big Chairman ndị Ọnụmeri, Alhaji Baa na Nsụka, a big imewuru ihe, Eze Omemma na Ụmụnko, udo dịrị. Kaka onye ego, Kaka onye ego, a big isi osibe, o ji nwaanyị adịghị emerụ arụ nke izizi n'Enugu steeti, udo dịrị gị.
Obinna Obinna na ife niile ị mere mụ ọma ndịnata gị na ama kemgbe 5 years anyị bara ị hapụ m chọọ nwaanyị ọzọ ise taa ebe o rugoro kee ihe gbasakwanụ gị nwoke nke nke m kee ihe gbasara m kee ihe gbasakwanụ gị na ife m na-emekwanụ Ke nke bụ na mmadụ natara obi Anyị na ahụghịkwa mmadụ, Obinna mezi. mmanya o mere m ahụ ichiri ichiri echi bata na- na- na-ekwu okwu a gbasara gị Nne na ka o si gbasa m na Obinna bụ nwoke and mụ abụ nwoke. Ngwa ka m jọjịa ihe ebe ọ esi ede anyị. Ọkwa ama m na Obinna mere gị ọjọọ abi. Ehe. Obinna mere gị ọjọọ. Ngwa ọ bụrụ na imenube mmadụ ihe ọjọọ kamgbe imenubeghị nwoke ihe ọjọọ ọyị gị nwoke onye gị na ya yigoro imenubeghị ihe ọjọọ kamgbe na-eji mụọ gị na ihe niile ikwu n'isi Obinna ga-abịa na mmezu nke ka okwu okwu nke anyị na-ekwu na ka ebe o si Ọ- ọ na-apụta ihe ọ ka m si jọji zie Ọ gbasaziri gị? by the way abụ m a graduate ịbụzie graduate gị Eh. emezie ya ka m gwara gị n'obi na ihe niile i kwuru mezuo n'isi Obinna ọ bụ na imenubeghị mmadụ na mana ọ bụ na imenugo mmadụ na o nweghị ihe ga-eme Obinna onweghị gbasa Ama m na ọ dị nsọ. onweghị gbasa gị na ife m na-eme onye breakiri up with ya nwa na-agbakasị ahụ love ọ by force mana afụ m na ihe nke a na-ewute gị bụ n'ije love adịghị ọkwa n'izu ma nne m bịa nso ka m gwa gị afụ m Obinna ahapụgo gị bụ nke bụ eziokwu Obinna ahapụgo gị mana m nwere aro m chọrọ ịtụ gị o nwere ndị organization ndị otu a na-akpọ ndị Damobi United ha na-eme get together Disemba na 15 Jenụwarị na Chibon họteelụ na ọba and ụmụ okorobịa karịrị ebe ahụ and ha ncha niile ahụ dịcha ha jicha ego ọ ndị ọ ndị ndị na-eri eri ndị na-eri eri Ị dịkwa sure na ife ị na-ekwu. ihe ichene ka m kwucha nke nke m ama adị sure ihe m na-ekwu so m na-agwa gị bụ, achọrọ m ka ị soro m gaa ka ijiri aka gị nyere ofu nwoke dị gị maka gị na adịwa na mma ka hapụ ibokwu ji ego we fanta na ị ya-akpọ Obinna Obinna ndị a karịsịghị egwu na ndị nwere ego bụ ya ọ bụ na ihe esokwe m otu unu si ekwu ọnụ ụtọ Ọ bụ ọnụ ụtọ. Ọ otu unu si ekwu ya ọnụ sị na ụtọ chineke bịa ezite di n'ebe Ọ, ụlọ ya. na ana m achọ ndị obi ha gbawara agbawa ka ndị Damobi jee Ọ, party obi ya gbaa ike ị ga-akpọga m ndị dịka gị M- ndị ndị dị ka m abụ- abụghị m ezigbo mmadụ ije ebe ahụ ụmụ nwoke machara mma ụmụ ụmụ nwoke kwụcha straight maka ma m na Obinna bụ ihe isi ike mere o ji hapụ mana ndị a na ihe adịghị esiri gị ike onye ọbụla nọ na Damobi ahụ ihe adịghị esiri ike bịa sorokwe m jewe ọkwa for your own good aha ọ ka esi eme bịawa chekwa ka nne nne gị makwa ka iruru ndị Damobi chere taa na uwe dị mmara ka irukwere oke mba mba mba ịdị presentable